Pesi m ịchọ ife ọ ya-abụ enu tije na-ata ikirikiri eze o nnọkọta mụ na nwunye m ya na-ekele mụ na nwunye m ikpe na social media ha ka ụbọchị udo anyị ka bidozi asị na mba adịghị eme ụdị ife a iri ife a ara ya n'otu mkpọ anọkọta mụ na nwunye m abịazi akọbazi anyị kọ o jikwa wee bata o wee bụ na nanụ ya na aịsụ nwaanyị ka ijezi onye ya ka na-awa ka na-awa dekwa wedding akwa

nna fa eji ike na-agbakwu marriage na-eme trad na-eme wedding ee God o nwekwa onye m sị ya anụna nwaanyị maọbụ ya anụna di n'ọka ngwa ya bụ ọ bụrọ ka ọ dị n'ọyị ka ọ dị n'ọnụnụ ndị na-ewegala okwu a bụ ụmụ nwoke ekwukwana maka ụtọ ọtụ je bulu ọkụ dọba n'ụlọ nwaanyị nọkwa ọnọdụ ka ụkọ o ji nwaanyị ji onwe ya jide ala nwaanyị ọ bụrụ na ị na-anọvu n'ilo 25 ị nọba n'ilo 10 ọ gị ma ka daily bread gị si abịa mana ihe m na-achọ ịgwa ya bụ na ọ bụrọ ka nwaanyị dị oge gị na ya naabọ na-ayị ka ọ dị oge nwaanyị nwee 777 characteristics of living human

kwezi mụ ada anụzi m bịa alalụ traditional marriage bịala wedding unu ya-anụkọkwa onwe unu makwanụ ọfụma nwaanyị na-echenjikwa echenji nwaanyị can change ife ahụ ọ fụ o ji bịa ọ bụrụ na ọ dịrọzi ọ wapụ ma a na love nwaanyị bụ amarọ ka m mesi kọwara ka nwaanyị siri mana ụmụ nwaanyị ma na ọ fa ka ọ ka njọ n'isi fa ya abịa kọba women supporting women yeah yeah you don't know what you are saying but alobam ife na-apịa ebe ore ụmụ alobam ama na-agwa ya ife fa na-agabiga ịnụ wahala nwaanyị nwaanyị ejide gị ọ bụ ọkwụ ọgwụ na one o jide gị hei ka ebe ị chọkwa na eji elu ọkasọ m nọ n'isi ya ịlapịa na ọdịmata ego a na-agafe nwaanyị ihe obi down ị fụ nwaanyị afụ ị na-agwa okwu oge ahụ ọ dị n'aka ọkpọchi ịgba alịsa nọrọ ala o nwe ka o sikọnata anyị n'aka nke 4 years 3 years ebe a na-akọ isi a nwaanyị tukwula mata egbuwa ya isi ị na-enekwa nwa ọpa nsị ị na-enekwa nwa mgbeke sị na ọ ya-egbuwa ya isi oke ife ya-emekwanụ nwoke a na-anwụ na-anwụ before ị nụọ nwaanyị ife asaa n'anya ya ọ bụkwa na ọ ya eme ya ka o megide gị o i nwe ike ịkwadosi chọọ ịpụ nwunye gị ana-ekpe ekpere ka mmiri zoo ka gị na ya naabọ nọdụ yes o nwe ihe agwa m unu na ikpu bụ alụsị ọtụ nwaanyị bụ alụsị o nwe ihe dị ya neshọra maka na gị na ya agbago ndụ o yi eji uche a na-akụghị injin mara ịma mma onye ji ya na-achọ ka ị nọ ihe ọbụla ya ebute ya n'ụlọ nwaanyị bụ ihe ọbụla ya eme ya comfort ka ọ chọọ ee je wetali ya ego nọdụ ya nso ọ chọọ fa naabọ at the same time so ị na-anụkwa nwaanyị uche gị adị ya ka unu pụolu koba kopu kparabara anụrụ ọgụ esi ebe a anụrụ ọgụ esi ebe a ị kpọ m epickrọ m m bụrụ ajọ mmadụ adị m akụkọ ude anyị ka afụ ị kpọ m mụ ablọ block ọgụ na nsi agala onwe m ịfụrụ ya mbọsọ ebe ọbụla chi jiri bus malisi ya mechisie ụzọ taa adịgo ka ọ ya adị mụ na ya adịghị emekwa ife baby come back o ma achọbero m ya ma nụta nwaanyị malụkwa nke ị si anụ nwaanyị ọ bụ ebe okweje okwe ego ị mapụta ozugbo na-egosi god nkọwa oke na next time m na-edifferentiatelu woman woman ị ghọta ife bụ nwaanyị nwaanyị laa anyị nwaanyị nwaanyị turn gị down na ebe ifu na onwere onye bụ ịbara ụba ghaghaghaghagha ihe abakata mba luo Item na Abia State wite ọkada si obodo nwaanyị aba m nwaanyị ya control gị control gị from Germany ị bịa Abia State ọ kọnye gị okwu na ụka before you marry you observe very well nwaanyị ọ bụrọ ka ọ dị na marriage ka ọ dị n'ọnụ lesmi chọọ ife ọ ya-abụ enu tije na-ata ikirikiri eze o nnọkọta mụ na nwunye m ya na-ekpele mụ na nwunye m ikpe na social media ha ka ụbọchị udo anyị ka bidozi asị na mba adịghị m ụdị ife a iri ife a ara ya n'otu mkpọ anụkata mụ na nwunye m abịazi akọbazi anyị kọ o jikwa wee bata o wee bụ na na onye a na-achị nwaanyị ka ejezi onye a ka anyị na-agba ka nna awa dekwa wedding akwa mmadụ gokata akwa gokata akwa mekata expenses a kịta bịalụ wedding n'ime village kịta o luo april gị na ya ana-abịa ese okwu unu na-eke unu eche na marriage bụ ọ dị ka unu na-eji pasa anụ love ịmakwa na gị na onye a ọ sị gaba na coast clear onye chịkwa ya zọrọ so anyị ala ikwu too much